nna m kenebe chukwu na mmadụ abụrọ chukwu na ife m kwu kenebe olise na mmadụ abụrọ chukwu ọ bụ na mmadụ bụ chukwu ịma ndị ndụ tata ọ bụ mmadụ chukwu ịma ndị ndụ ma na-afụ m kịta na-ege m ntị kịta na-anụ olu m ebe ọ bụla ị nọ na-anụ olu ọ bụ na mmadụ chukwu ịma na-anụ olu maka aka ewegolu ndụ gị ọ bụ na mmadụ chukwu o nwe ndị karị jigolu ndụ gị were ime na eko save well for themselves ọ bụ na mmadụ chukwu oke gị ama nlu gị aka ọ bụ na mmadụ chukwu ịma mfụ ụbọchị tata ọ bụ na mmadụ chukwu ịma mma na tata 28 December 2025 mana ọ bụ na mmadụ bụ Chukwu ịma mfụ 2026 mana mmadụ abụrọ Chukwu so kenebe Chukwu oke abịama na mmadụ abụrọ Chukwu ya mere i ji dị ndụ tata na-eku ume na-afụ ụzọ ọ bụrụ na mmadụ bụ Chukwu ihe amaghị ihe mego nso osisi ụwa ndị chọọ ka igbupụ ndụ gị ndị chọọ ka ị gbara ọtọ ndị chọọ ka ị bụlụ onye nwụrụ anwụ ndị chọọ ka ị bụlụ ozu na mmadụ abụrọ Chukwu so kenebe Olisa na mmadụ abụrọ Chukwu ọ bụ na mmadụ Chukwu alụ aka eme alụ aka emego anyị n'ụwa mana mmadụ abụrọ chukwu ọ bụrụ mmadụ bụ chukwu ịma na-afụ nni ili n'ọnụ maka o nwe ndị chọ ka agụụ na-agụ gị kwesịrị ili nri ọ bụrụ mmadụ bụ chukwu ga na-agba ọtọ ọ bụrụ mmadụ chukwu ịma mfụ mmiri ịṅụ ọ bụrụ mmadụ chukwu ịma mfụ ịma nga nwere ụzọ ọ bụrụ mmadụ chukwu ịma mpụtanwu ezi onye na-achọrọ ka a fụ gị n'ezi achọ ka ọ bụ sọ ha na-aga ha nwe ụwa ha ka ọ kwesịrị mma ọkacha mma ndị eze kwesịrị ndị ụba kwesịrị ndị akụ kwesịrị mana mmadụ abụrọ chukwu ya me i ji dị ndụ n'ụbọchị taata ya me nne gị ji dịlị gị ndụ nna gị dịlị gị ndụ ọ mere ụwa ndị ndị mmadụ ji ego afụ gị na-aṅụlị maka na mmadụ abụrọ chukwu ọ bụrụ na mmadụ chukwu alụ aka eme thank God na mmadụ abụrọ chukwu ọ kwa ị na-anụ mmadụ abụrọ chukwu ebe ọ bụla ị nọ na-anụ onu kunie aka gị enu sị na mmadụ abụrọ chukwu tobe obi n'igwe tobe chukwu oke abịama sị ya na mmadụ abụrọ ya na ọ bụrụ na mmadụ bụ ya na alụ aka eme mmadụ abụrọ chukwu a na-aza n'afa ọ bụrụ eziokwu so na mmadụ abụrọ chukwu ọ bụrụ na mmadụ bụ chukwu ama ndị ndụ tata nọla ebe a na-eku ume ka anyị nwere ndị ilo iru na azụ ọ bụrụ mmadụ bụ Chukwu aka ewegolu ana zee mmiri mana mmadụ abụrọ Chukwu anyị ji ka dị ndụ n'ụbọchị taa na-ekwusi okwu ike na-eku ume na-plan ife anyị ga-eme echi and anyị ga-afụkọta 2026 maka na mmadụ abụrọ Chukwu ọ ọ ọ ihe Chukwu gwara anyị na anyị ga-eme and ọ ga-emezuru anyị na mmadụ abụrọ Chukwu daalụnụ